Wawasfumu wawasfumu amayi ena ake akuti muwathandize maganizo ndiye ndipanga play voice note sindifuna kufotokoza ndineyo koma ndifuna mungomvera voice note yawo ndi cholinga chakuti inuyo muwathandize nzeru kodi apange chani amayiwa ndiye ndipanga play voice note yawo kuti muzimvere nokha Ika, eyatu.
Eh, chimene ndikukufunirani pepani achimwene anga. Pofuna mundithandizeko nzeru munthune. Ku Joni kuno ndinabwera 2022. 2022 amene nabwera na- nachita ku- tidzinena kuti nakumana ndi mamuna pa foni kudzera kwa munthu mzake ngati amene ndimacheza naye pa foni kumudzi kwa mmudzi kwathu kenaka basi anapeza zondiuza anandiuza kuti uyu a- afuna chani afuna mkazi ndeno nayo nekuti neyo ndakhala ndi zaka Ndakhala kwa zaka 5 kuti ndili pano pandekha nthawi imene banja langa loyamba litatha. Ndiye ndinadzamufotokoza adandiuza. Ndiye kenaka basi ndinamukana kenaka basi munthu uja adayambabe kukakamirana. Adadzandifotokozera ngati munthu wakumudzi kuti ndamupatse nambala muzicheza naye kenaka basi adayamboyankhulitsa. Kenaka nthawi zokhetsana panapita wiki imodzi. anandiuza ndipita kwathu kukaonekera kwathu ndikwakuti ndinapitadi kukatani kuonekera kwawo kuja akwawo akandidziwa nthemesa adali zoti iye mkazi ake adakwatira lidataninso lidatha adali mwana mmodzi ndekenaka basi ndapita kubanja ku- basi kenaka ndinapita kumene kuja kuonekera ndabwera kwathu ndathako mwezi kenaka basi mamuna atani amanditi ndisobwe kuno kusafika ndabwera kuno ku South Africa ndikukhala koma kukhala chiyambeni mmene ndinabwerera timakhala chimodzimodzi munyumba mwanga palibeko mtendere ndinabwera ndinasiya makolo ndinasiyaso ana kumalawi kano awiri ndinamufotokozera iye ndinampeza ali mwana mmodzi ana andipezana nawo awiri ndamufotokozera anati kuti palibe vuto ana anditani ndisamala nthawi imene takumanapo nde kuchokera panopa mpaka na chibwerere samandithandiza kwathu chibwerere nde ndikakhala zoti ndagwira ganyu ndoti ndithandiza kwathu koma ndikakhala kuti sindinagwire ganyu ndoti kwathu atani ndikakhala chaka kaya mwezi ngati osapeza ganyu ndoti kwathuso chithandizo atani sachiona uku kugwirana mafoni sitimagwirirana chibwerere Ndiye timati tikakakhala zoti tasemphana mwina ndikumulangiza zina ngati mudziwa za azibambo. Chija amandiuza zoti kuti inetu ndifuna ndikwatire mtsikana. Eh iweyo mwakuti eh zambirimbiri zoyankhula. Ndi zimene zimakhala zot- zimakhala zikundichitikira. Ndene ndinaona mukuwapatsa malangizo anthu ku Facebook kuja. ndene naona kuti chinthu cha mtengo kuti amwina mutandithandizirako ndimveko maganizo wa anthu ena kuti adziti- adziti chani pano ponso ndikugwira ndikuti chithandizo kwathu kumakhala palibe loko chibwerere loko m'foni momwe ndikulira ayi ndatigule foni amene kuti ayi sindiwe mkazi wokhala naye pa banja ndikadzapeza mkazi uyu nde zimakhala zochitika zambiri nde sindidziwa kuti ka- vuto ndi chani pano ndinafika potha nzeru akwathu anandiuza kuti iyo musiye mamunayu chifukwa choti palibe tsogolo limene udzaone kwathu kwanu kuno palibe chimene ukhoza kutani uzionako china chilichonse mwina usananene utapeza mwina ntchito kumagwira chifukwa phindu lake palibe chifukwa loko ukakhala usagwira ntchito ndikuti chithandizo m'nyumba muno kulibe ana ndikuti akuvutika ndekuti ndazifumu mutakhala inuyo amuna anu azikupangani zimenezi. Inuyo mungatani? Mayiwa akufuna kuti tiwathandize maganizo ndiye ndimafuna muzimvere nokha. Koma kumbali ya ine ndauza kale kuti iyi ndi red flag komabe sindimafuna zimenezi zingothera kwa ine. Nkhani ndapanga post video imeneyi ndi cholinga chakuti nanunso muwathandize maganizo. Ndazifumu nkhani ndi imeneyi.